balimakɛ ni balimamusow n bɛ aw fo nin wagati la ala ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ kelen kelen ta fan fɛ ne bɛ fɛ ka kuma aw fɛ bi min ko la o bɛ kuma an fɛ bangebaa ni den kumaɲɔgɔnya n bɛ fɛ ka kuma aw fɛ o ko la bangebaa ni den ka kumaɲɔgɔnya nafa min bɛ a la n bɛ kuma aw fɛ o ko la ani gɛlɛya min bɛ a la ni kumaɲɔgɔnya tɛ sɔrɔ bangebaa ni den cɛ n bɛna kuma aw fɛ o fɛnɛ ko la nafa min bɛ kumaɲɔgɔnya la bangebaaw ni den cɛ o ye i bɛ se ka i kɔnɔna kuma fɔ i bangebaa ye ni gɛlɛya min bɛ i kan i bɛ a fɔ i bangebaa ye a bɛ fura sɔrɔ o gɛlɛya la ani bangebaa fɛnɛ i kan ka i den lamɛn gɛlɛya min bɛ a kan ni a bɛ o fɔ i ye i kan ka o lamɛn walisa ka a bilasira a kan ka min kɛ i ka o fɔ a ye ani den fɛnɛ ni fɛn dɔ bɛ i la ni fɛn dɔ ko bɛ i la sani i ka taa bɔ kɛnɛma ka o fɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ teri bɛ u la sani u k'a fɔ u bangebaaw ye u bɛ taa fɔ u teriw de ye o bɛ se ka u bila sira jugu kan min tɛ ɲuman ye nka n'i bɛ i ka gundola kumaw fɔ i bangebaaw ye a bɛ i kisi kojugu dɔw ma ani i kan ka i ka kuma fɔ i bangebaaw ye kamasɔrɔ i bangebaaw de don n'olu ma i bila sira ɲuman kan olu tɛna i bila sira jugu kan o de kama ne b'a fɔ ko ni ko bɛ aw la ni gɛlɛya bɛ aw kan a ka taa o fɔ a bangebaaw ye kumaɲɔgɔnya ka sɔrɔ a ni a bangebaaw cɛ bangebaaw fɛnɛ kan ka u denw lamɛn bi ni an bɛ a kɔlɔsi wagati dɔw bɛ yen ni den bɛ a bangebaa ɲininka kuma dɔw la bangebaa bɛ a gɛn ko taa ka bɔ n kɔrɔ nin ye e malo ka dɔgɔ nin ye malobaliya kuma ye i kana o fɔ ne ye an b'a dɔn ni kuma dɔw bɛ yen ni an ma o ɲɛfɔ an denw ye ni u bɔra kɛnɛ ma u bɛna sira jugu min ta o laban na o bɛ kɛ gɛlɛya ye anw yɛrɛ ma o de kama ne b'a fɔ aw ye bangebaaw fɛnɛ ni aw den bɛ aw ɲininka kuma dɔw la aw kana u gɛn o kumaw la nka a ka to ka u lamɛn ani ka u bilasira i n'a fɔ misaliya la ni musomannin ye a ka laada ye a bɛ se ka a fɔ a bamuso ye a bɛ a bilasira n'i ye nin kɛ n'i ye nin kɛ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye i ma ani bangebaa bɛ a den bilasira o la nka ni e ma a fɔ i bangebaa ye e taara a fɔ i teri ye ni gɛlɛya dɔ ye e sɔrɔ o kow kɔnɔna na e b'o kɛ cogo di nka o b'a fɔ an ye ko an kan ka an ka kuma fɔ an bangebaaw ye an kana an dogo an bangebaaw la a gɛlɛyara cogo cogo an kan ka to ka kuma an bangebaaw fɛ ka u ka miirili dɔn ani k'an ka haminako fɔ u ye ani bangebaaw fɛnɛ i ka i den lamɛn sanga ani waati bɛɛ i kana to ka a gɛn ni e ye den gɛn bi ko a bɛ ka nin kuma fɔ i ye ni e y'a gɛn n'a ma kuma tɔ laban siɲɛ wɛrɛ hali ni gɛlɛya dɔ ye a sɔrɔ kɛnɛ ma a tɛna na o fɔ i ye a b'a fɔ ko e tɛna a ka kuma lamɛn e bɛ a gɛn o de kama ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw denw lamɛn denw fɛnɛ aw ka kuma aw bangebaaw fɛ aw kana ko dogo aw bangebaaw la aw bangebaaw de don ni aw ma min fɔ u ye olu tɛ o dɔn nka aw kan ka kuma ni u ye walisa u ka aw ka gɛlɛya dɔn u k'a dɔn min bɛ aw la o cogo la fɛnɛ ne b'a fɔ aw ye wulada in na ko ala fɛnɛ b'a fɛ an ka jɛɲɔgɔnya ɲini ale fɛ a bɛ fɛ an ka kuma ale fɛ a bɛ fɛ an ka kuma a fɛ cogo di a denkɛ kelen pe barika la o min ye yesu krista ye a ye o min ci walisa o ka kɛ sɔrɔnadonna ye an ni ale cɛ a bɛ fɛ kumaɲɔgɔnya ka kɛ an ni ale cɛ ni anw dara a denkɛ la kumaɲɔgɔnya bɛ sɔrɔ anw ni ala cɛ a denkɛ barika la o de kama ne bɛ aw wele ko aw ka sɔn ka na ala ma ani k'a kɛ aw kumaɲɔgɔn ye ani a bɛ gɛlɛya min bɛ aw la ala bɛ aw ka gɛlɛya ko bɛɛ dɔn ani aw bɛ a fɔ a ye ale kelen pe de bɛ se ka o doni bɔ anw kun